aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuli chani achimwene chikhulupiriro chonse tinacho kuti inuyo kumeneko muli bwino ukamba za ife abale anu kuno kwathu ku nyasaland ayi ndithu zonse zabwinobwino ndithu tikupuma amwene Ngakhale enabe amasinjirira kuti anthufe makamaka ifeyo ku Nyasande kuno akuti mavuto amene tikukumana nawo, kupuma be kwenikweni mwina tidzakapuma kumwamba. Akuti zilango zomwe tikudutsamo pakadali pano kwathu kuno, palibe zopuma. Kaya, zolankhula za anthu zimenezo, komabe mundilole ndiyamikire bus zomwe zija zotsogola za Khweze kamba kotigulira sitampa tsiku la lero. Kodi mmadziwa inu koma kuti mukakwera bus za Khweze mmakhala kuti mwapumutsa ndalama zanu? zankhaninkhani komanso nthawi imene mukadawononga kukwera namgogoda ena ake pena umatha ukakamira kuti iyi ndikwera basi ya angaangaangawa koma tsopano kukwera basi mkati mwake mosalongosoka mayendedwe ake osalongosoka koma ukakwera basi za khweze ayi ndithu umadziwiratu kuti apa takwera basi nanga si basi ndiye khwezeyo achimwene kwathu kuno kuchitika zinthu zambiri kwa basi zinanso kakhala ukumadzifunsa kuti koma abale zimene zikuchitikazi ndi zoona zimenezi ujeni ayamba ukangana opangitsa mademo achimwene ukudziwa iwe ndidanenapo za anyamata amademo anyamata amene amaopseza ngati mwina mwake china chake chachilendo chichitika koma zimene zimachitika nthawi zonse ndi zomwe zomwezo zimene akhala akuchita kuyambira kalekale kutipanga bizinesi ifeyo amphawife umphawi wathu kumadya nawo bwino kwabasi, kumayima pachulu kukuwa kuti tupanga izi ifeyo chifukwa umphawi wa obwantasa ukutiwawa kwambiri ndiye tikupanga za mademo. Umphawi wathu wasanduka chida chimene ena ake akupezerapo khobidi. Zawo ndikumayenda basi. Ndikamamva akukangana anyamata amademo, pena ndikumaseka kwabasi. Anyamata amene kwa nthawi ndithu ndakhala ndikumakamba kuti awawa awa samapanga za ifeyi, amapanga zawo. palibe yemwe amene amamenyerera ufulu wa ifeyo anthu wamba obwantasafe akamayima kumati iyayi anthu mukuwalakwirawa anthu ake amakhala akunena iwowo osati ifeyi ndiye akabwera uzawahonga okhaokha amatengana kupita ku malo odula kwambiri ku mahotela ukagawana ndalama za mademo iwe zako izi inu zanu izo tiyeni tikadzipepese anthu aja amene amati akuwayimirira aja kuwasiya mbuyo manja ali nkhosi osadziwanso kuti kodi nkhani zathu zija ndiye zathera pati akuti bwanji koma mutu wake weniweni tikamamva okhaokha okangana ayi koma mnzathu wamadelede nthawi zonse amatigulitsa amaopseza ndipanga mademo ine mademo ovuta kwambiri cholinga ena ake akhale naye pansi Ambwana, gwirako apa. Akatero basi zii! Sitiumadabwa achimwene, ndi zimene takhala tikukamba kuyambira kale. Za mademozi kwathu kuno ndi umbava basi umene umachitika. Ndendende umbava uja woti mwawina chigayo ndiye mutitumizire 5 sauzande tipangire thansipoti tikubweretseni chigayocho. Ndendende! ndi aja amati ndine dalaiva wa chintapasya ndikuchokera ku Joni South Africa abale anu andipatsira katundu osiyanasiyana ndiye ndimati munditumize ndalama ndilipire pa boda kuti ndibwere naye katundu wanuyo umbava wamasanasana ndi umene makosana ochita mademo amakhala akupanga osati kuthandiza ifeyoyi ayi amwene ayi ambiri mwa anyamata amene amachita mavuvu kumakamba za mademo, ambiri kuwafufuza kuti kodi inuyo m'moyo mwanu mumapanga chiyani? Ayi ndithu, osadziwika kwenikweni zimene amapanga. Basi akakhala, kumangopanga za mademo basi. Kumachita kukhala ngati ntchito ya tikiti. Akuti mwezi uliwonse tidzipanga mademo. Ndiye mwezi ndi mwezi! Aya, koma tipanga mademo ife. Eh, tipita pa msewu ife. Tikasiye chikalata cha madandaulo athu. Okay. Chikusiyana chani ndi chijachi mudasiya ulendo wina uja? aya komabe fanthu tikufuna anthuwa angodziwa kuti ife sitikusewera ayayi tiwaonetse nyekhwe basi aa okay kodi kani nkhani yake ndi imeneyo eti mademo osaoneka pomwe ayambira komanso pamene akuthera kwa nthawi yayitali ndithu tidanenapo kuti mademo omapanga kusowa nawo kolowera kuti kodi tikachoka apa tichite chiyani nthawi yolima anthu omangowatayitsa nthawi ah tiyeni kumademo ee tiyeni kumademo ee Hey! Kenaka basi zathera pomwepo, odandaulidwawo osayankhaponso kanthu. Ulendo winanso, tiyeni kumademo! Hey! Hey! Basi zathera pomwepo, ndi zachibwana kwabasi. Komabe, nkhani yake ndi yomwe ija achimwene, kudzigulira malo basi. Osatinso zina zake ayi, mwanja wa achina Timoteyo ndi anzake paja zawonso zinali zomwezo. Viva makomuredi viva! Viva! Kumapsa nawo ndi dzuwa, kugendedwa nawo limodzi, kubwera utsi wokhetsa misozi limodzi. Kenaka zinthu ndi kusintha, kuona mabwasala onse amene amakhala kutsogolo kwathu kutsogolera mademo, onsenso ali kutsogolo kudyerera mapwevupwevu. Ifeyo, umphawi wathu ukadali chimodzimodzi. Kumayenda anzathu chokhala, atazunguliridwa ndi achitetezo mbwee paliponse, kuyesera kukuwa kuti, Comrade! Comrade! inetu bwande bwa Ntasa ine ujayo ndili pano ayi ndithu ukhala ngati sakumva ayi kumangodutsira ndi njira izi za mademozi ambiri amaziyambitsa ndi zifukwa zawo zodziwa okha mikwiyo yawo yakalekale ndi ena mwa atsogoleri amafuna tonse tikhale kumbuyo kwawo adani awo asandukenso adani athu tidane nawo Kenaka akalandira ndalama zimakhala zao zokha osati za achina Bwande bwa Ntasa afe ayi. A mademo amadzatitayira nthawi amwene. Kumaona ngati zinthu zina zake zisintha koma akakumana kumbali iwe kwa yako iyi, yakonso iwe iyi, kenaka zii! Kwathu kuno ndakamba kale kuti mademo ndi bizinesi yodyetsa kwambiri, yowinitsa amwene. Kumatichita bizinesi ifeyo. kumaona ngati mwina mwake tithandizidwa koma ayi ndithu achimwene kumangodabwa nthawi ikupita panopa makosana haha alliance zaka zitatu zinatha alowa mchaka chachinayi koma amwene osaonekako mademo olongosoka ayi amene tingaloze ndi chala malume jeremani amadelede ndi anzawo kumangotizunguliritsa m'malo amodzimodzi koma zochita zosaoneka penanso umadzayamba kudabwa kuti inu Koma kodi mwati anthu amenewa sanachite kuyikidwa ndi cholinga kuti adzionetsetsa kuti mwina mwake kwathu kuno sikukupangika mademo? Pena pake ndayamba kumadzaona kuti mwati imeneyi si udolo wa magayiwa, haha alliancewa, aha iwe wa madelede ndi anzako, inuyo nthawi zonse mudzikokomeza kuti mukupanga mademo ndi cholinga choti ena ake akafunadi kupanga mademo enieni adzigwa ulesi kuti ah malume Jeremani akupanga kale, kenaka basi mudzingoisokoneza basi mademo ena ake achabechabe opanda ndi mchere omwe koma mudzipanga pafupipafupi ena asapeze mwayi wopanga nawo basi zaka nkumapita amwene mademo osamachitika enieni kumangothera madirama basi ah pena pake ife kumudzi kuno tayamba maona ngati ayi nzamasalamusi zenizeni izi awawa mademowa ngachibwana kwabasi. Amenewa ndithu amakhala ali limodzi ndi anzawo akuwapangira mademowo kugwiritsa ntchito umphawi wathu ndi kumakonza umphawi wawo. Zachibwana zenizeni. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abulande. kuvuka ku Nyasalande.